Tá tú breathnú ar bod Micí agus mé, níl summer bod agamsa, one hundred percent full on all year round dad bod atá agamsa agus chomh maith leis sin níl a fhios agam cén aimsir atá agat thuas in Áth Cliath ach tá sé dórtadh báisteach i nGaillimh le seachtain anuas so go le sunny, sunny east ní, ní, ní chiallaíonn sin tada dhomsa, tá mise i nGaillimh in áit a bhíonn sé seventy five percent den am

Unless gurb é sin an rud atá Ari Gary labhairt faoi, I don't think gurb é. Ach b'fhéidir. Ach tá aoi an-speisialta againn an tseachtain seo. File, Gaeilgeoir, fucking achan rud. An bean is gnoithí, I think, ar na meáin. Ciara Ní É, Ciara, cad é mar atá tú? Tá mé go hiontach, go raibh míle maith agat. Oh God, bhí sé uafásach deacair gan a bheith ag labhairt ar feadh 30 soicind ansin.
Gary just like, Ugh! Gary, cuma Gary.

Go maith agat. Yeah tá mé tá mé go maith. Bhí mé an-ghnóthach de déanaí so tá súil agam sos beag a thógaint i mBeirlín an deireadh seachtaine seo mar sin bhí mé an-mhíshásta cloisteáil go mbeadh an aimsir go deas in Éirinn. Go dtí greamaithe i gcónaí nuair a fhágann tú an tír a bhíonn an aimsir is fearr. Ní ní bhíonn sé choíche

Tá mé ag dul ar chóisir na gcearc. An chéad uair dom a bheith ag dul, tá cara liom ag pósadh. Ach beimid i mBeirlín, you know, beidh sé cool, ní bheidh sé ar nós, you know, tá mé ag dul go dtí ceann eile níos déanaí sa bhliain agus beidh sé i Carlingford nó rud éigin agus like braithim go mbeidh vibe iomlán éagsúil ar an dá deireadh seachtaine. Nah tá na clubanna oíche chomh maith i gCarlingford agus atá thall i mBerlin.

Nuair atá tú thall i mBerlin an bhfuil tú chun iarracht a fháil isteach go Berghain don an club iontach you know exclusive atá ann. Ní dóigh liom go mbeidh sé feiliúnach domsa mar nílim róthógtha le techno agus ceapaim go bhfuil sé níos mó dírithe ar fhir aeracha agus ní well like is maith liom fir aeracha ach is fearr liom mná aeracha.
So ní hé an vibe atá tú cuartú. Ní hé.
Tá club ann darb ainm an Lido, má bhíonn éinne ann riamh, agus seinneann siadsan like, bíonn oícheanta like, de théamaí éagsúla acu ach bhí like, oíche, oíche na n-ochtóidí ann nuair a bhí mise ann agus just like, ag éisteacht le Blue Monday i halla mór lán daoine like, bhí sé class, so sin mo vibe. Oh, deadly. Yeah. Is, is sin an áit amháin though a deireann achan duine nuair a théann siad go Berlin. It's like a, a badge of honor. It's like, oh yeah, mise ábalta fháil isteach go Berghain. Bhfuil, bhfuil aithne agaibhse ar Berghain agus James.

Ach tá a fhios agam, tá a fhios agam gurb é sin like an áit le gabháil, it's like Tá, or tá. it's it's an an eh, an áit is exclusive. Tá like suíomhanna ann like le feiceáil like an bhfaighidh tú isteach go Berghain, it's like agus achan am it's no. But you know, lá amháin, Yeah, chuaigh mé ann, eh, bhí mé ag siúl thairis agus bhreathnaigh mé ar an bhfear ar an doras. agus like just shiúlfadh daoine suas chuige tar éis a bheith san scuaine mór fhada seo agus just deireadh an fear like no ag just déanann sé breithiúnas láithreach ort agus it's just like ní ligeann siad isteach thú nó ligeann um, ach like ní bíonn daoine an bíonn teoiricí faoi like cadí na rudaí cadí na cúiseanna a ligfear isteach thú like má tá tú ag caitheamh dubh nó cibé rud ach an príomh like just an príomh rud ná tá sé just

Ah, no, Scotty, no, just fucking shit like being like well passport on like James of Florida it's an Aaron where are you from Irma oh Connemara I swear like Nima weird chin Nima got had the media in the better I don't know sorry no go and then even even like after Chicago be my

Níl 's agam go raibh muid ansin le chéile. Bhí siad ag déanamh clár faoi, bhí an comhlacht léiriúcháin Aniar ag déanamh clár faoi na Gaeltachtaí agus ansin theastaigh uathu ceann a dhéanamh faoi daoine nach bhfuil sa Ghaeltacht ach a bhfuil Gaeilge acu agus bhí ríméad orm gur chuir siad ceist orm a bheith mar láithreoir air mar like sin like mo shaol. Like bhí sé an-nádúrtha like bhí siad like ó tá tú anois ag dul go Béal Feirste le bualadh leis an dream seo so bhí mise like bhí siad ar m'aithne mar bhínn ag dul go Béal Feirste ag freastal ar na féiltí agus gach rud ach bhí sé go hiontach é a dhéanamh mar chlár féiltí Gaeilge sin atá uainn nach ea? No, bhí mé ag smaoineamh roimhe seo go bhfuil duine as gach cúige againn anois. Mar is as Cúige Mumhan tusa Áine, nach ea? Oh yeah. Yeah.
Oh my god. Féiltí Gaeilge ar fud na hÉireann. Agus beirt bhean agus beirt lad. Yeah, yeah. Ní raibh riamh cothromaíocht mar seo go n-éirí leis an bpodchraoladh. Ó a Dhia ó achan chúige. Yeah.

Umm bhuel ní raibh mé ar gaelscoil nó gaelcholáiste mar sin bhí mé céim siar is dócha ó dhaoine umm ach thosaigh mé ag foghlaim mar is ceart ar an ollscoil ach bhí mé ar an nGaeltacht i gConamara umm so bhí tráth ann go raibh i bhfad níos mó Conamarachas i mo chuid cainte ach d'athraigh sé sin agus mé ar an ollscoil. Shíl mise i gcónaí gur gur gur labhair tú Gaeilge sa bhaile mar go mbíonn do dheartháir chomh maith ag déanamh ábhar trí Ghaeilge ar an bhloc shíl mé just gur gur labhair an teaghlach uilig No
tá seisean níos óige ná mé mar sin eh, bhrú mé an teanga síos sa scornach. Ní raibh rogha aige. Ní raibh rogha aige. Sea, So- ach tá tú sa cén fáth a bhfuil canúint Thír Chonaill agat? Ah, Bhuel is as an Fhál Carrach eh, do mo mhamaí mór

Bhí tú so sweet though. Tá mé ag rá anois ar nós nach Cláiríneach mé agus níl sin, ní fíor sin ar chor ar bith. Tá mé an-bhródúil as a bheith i mo Chláiríneach is gur tógadh le Gaeilge sa Ghalltacht mé. Yeah, gabh mo leithscéal. Tá foireann an Chláir ag imirt iontach faoi láthair agus tá mé ag tabhairt tacaíocht dóibh. So cén uair ar so ar thosaigh tusa ag foghlaim an Ghaeilge like taobh amuigh den scoil ach tú like ag aois an scoil or like cén cén cineál le just spreag tú leis an Ghaeilge a fhoghlaim? Eh, Umm. bhí múinteoirí maithe agam nuair bhí mé sa séú rang ar scoil agus rinne siad amhráin linn like fós like ní bheadh amhrán agam ar nós amhráin i nGaeilge ach rinneamar iad ar scoil agus ansin like fós bímse ag like seisiún nó sa chlub nó rud eicínt agus tosaíonn duine ag canadh agus bíonn sé ar eolas agam ach an t-aon chúis ná toisc go ndearna na múinteoirí sin linn é iad um, so bhraitheas ceangal leis an gcultúr agus ansin chuaigh mé chuig an nGaeltacht agus thaitin sé go mór liom bhraitheas an-tógtha leis an teanga leis an nGaeilge you know, ba bhreá liom an chaoi go raibh like ollscoil, ollphéist, oll, you know, mhargadh, you know, tá córas ann, ach i mBéarla agus tá sé ar fud na háite. Um, mar sin, uh, yeah, ba mhaith liom Gaeilge a fhoghlaim. Go Agus- deas. Yeah, sin é. Agus like, braithim, like, go bhfuil sé iontach agus is breá liom bheith bainteach le pobal na Gaeilge. Sin rud a bhraith mé nuair a d'fhág mé an scoil, um, like, an mheánscoil. bhraitheas like mura ndéanfainn an Gaeilge ar an ollscoil nach mbeadh an teanga nó na daoine i mo shaol ehm mar chonaic mé daoine like a rinne sin rinne siad like dlí nó like leigheas nó rud éigin nár bhain leis an nGaeilge agus ní raibh an t-am acu coinneáil leis agus so theastaigh uaim coinneáil leis léi. An raibh mórán de de do chuid cairde ag an am cineál sáite sa sa Ghaeilge freisin like nó an just an just tú féin a bhí ann agus just thug tú féin Tá mé ag iarraidh Gaeilge a mhealladh agus sin an méid a bhí ann.
Sea, ní raibh mórán de mo chuid cairde
bainteach leis an teanga agus is dócha sin an fáth nach bhfuil mé cairdiúil le daoine ón scoil a thuilleadh. Bhuel, like, is níor choinnigh, like, ní raibh na spéiseanna céanna againn, so, like, yeah. Tá sé deas a chloisteáil gur go raibh taithí mhaith agat le do chuid múinteoirí, seachas an sort narrative seo go mbíonn ag go leor daoine de, á níor múineadh i gceart ar scoil dom é, Tusa ag tabhairt sort do thaithí féin go hiomlán difriúil ón gcuid is mó Well, daoine. ar ámharaí an domhain bhí múinteoir maith agam agus sin like, níor thaitin an t-ábhar an t-ábhar liom ach bím i gcónaí ag rá le daoine like, ní hionann ábhar agus teanga No. you know.
Yeah, yeah, Yeah. sin ceart.

Ceapaim gur cóir dóibh Manchán féin a chur ar an gcuraclam agus ansin léifidh mé go leor leabhar gach bliain agus ba mé an sásta. Sin plan. Just an bhfeiceann tú na scéalta is rudaí mar sin, I don't know, just seems go bhfuil sé tá siad cineál de mar meme anois go bhfuil siad like like really fíor brónach agus go bhfuil siad uilig cineál de faoi like daoine a bhí eh, croíbhriste nó cibé rud ach tá a lán rudaí in like saol na filíochta agus saol na, na scéalaíochta like in, i nGaeilge nach bhfuil brónach agus nach bhfuil Aye. so Ceapaim go bhfuil sé athraithe ó ri- ó rinne mar é ach níl a fhios agam ní ní féidir liom labhairt air sin mar níl mé cinnte ach cinnte tá anois rudaí iontacha ag tarlúint like Hmm.

Tá i bhfad níos mó stuif gealgháireach a d'fhéadfaí a chur air.
Más féidir leo Cáca Milis just a bhaint ar feadh cúpla bliain sos a thabhairt do dhaoine ón trauma trauma sin bheadh sin íoc.
Agus An tÁdh agus Iníon an Fhiaclóra agus like Géibheann. Géibheann agus like. Fiú na scéalta sórt nua-aimseartha Bhí siad fós an-bhrónach. Cuimhin leat an leaid a chuaigh amach faoi choinne curry do his next partner agus maraíodh é. Cogar air! Maraíodh é! Agus sin an- sin an ceann nua-aimseartha. Tá sé Agus- fós chomh tragóideach. Bhí fuil ag meascadh leis an curry. Sin sin an líne amháin a dhéanann cuimhne air achan uile duine. Ní thig liom cuimhniú- cuimhniú ar theidil.

Dating. Rinne mé é le linn na dianghlasála. Chuaigh mé chuig Uíbh Ráthach agus chaitheas tréimhse ansin i mBaile an Sceilg i dtigh le cúpla cara liom agus bhí sé go diail, like, Gaeilge a bhí á labhairt againn sa tigh, rud nach raibh agam riamh agus, like, foghlaimíonn tú cuid mhór nathanna cainte ansin, like, nach mbeadh agat mar bhí Gaeilge agam, like, amuigh ag scríobh san ollscoil agus ag réamháil so bhí go leor téarmaíochta sna rudaí sin, ach ní raibh, like, rudaí beaga agam, like,

go háirithe mar like, agus braithim gur cineál riachtanas é mar like, tá pobal na Gaeilge ann agus tá sin an-tábhachtach domsa ach caithfidh mé bheith timpeallaithe ag daoine aiteacha freisin so mm -hmm. níl, níl pobal aiteach ann agus bhraitheas uaim é sin go mór like, mm. yeah. so faraor caithfidh mé bheith i mBaile Átha Cliath agus mo chuid airgid a chaitheamh ar chíos agus just uh, gan Teach a bheith agat choíche agus go hiomlán a bheith just greamaithe ag caitheamh cíos ar feadh do saol iomlán.
New idea seo. Ok. B'fhéidir go multi million euro idea a bheidh ann. Osclóidh muid Tí Josie mar pub aiteach.

An gceapann tú go bhfuil muintir Chonamara fáiltiúil ag cur na nGaeltachtaí i gcomparáid? Cé hiad na daoine is fáiltiúla? Oh ok yeah yeah dócha go dtá tá agus níl ar an ghearrú atá chun san ach dócha go dtá dó ach I think go bhfuil cineál muintir na Gaeltachta uilig mar sin tá muid cineál clannish a bhfuil

beagáinín off b'fhéidir. So go dtógann sé beagáinín bhí sin beagáinín warmáil suas.
Ach ceapaim go bhfuil sé like tá mé tar éis bualadh leis an oiread sin daoine deasa ó gach cearn den tír ach em braithim nach bhfeicim like braithim go bhfuil go leor daoine i gConamara b'fhéidir nach bhfreastlaíonn ar imeachtaí so like tá i bhfad níos mó daoine i gConamara ná a bhfuil mé tar éis bualadh leo so tá mé ag lorg cuireadh uait. Tá James chun a dhul chuig an village elder anois agus a fheiceáil an ligfear isteach mé? Caith mo eochair chuig an ngeata mór atá taobh amuigh Conamara ann agus scaoil isteach. It's cos of Narnia.
Yeah. Yeah, 100%. Mura bhfuil sí Josie ann cá rachaidh muid?
T6. T6. T6 an pub.

chuig a sé a chlog ar maidin, like, yeah, ar shiúl, straight go dtí an bricfeasta. Seachas an bhliain i City West, bhí siad ag cur iachall orainn dul i luí luath, ní raibh siad ag iarraidh do dhaoine a bheith ag fanacht ina suí. Seachas thíos i gCillairne, bíonn siad ag freastal ort, like, thig leat deoch a cheannach go dtí a cúig ar maidin i gCillairne. City West, bhí siad críochnaithe suas thart ar a haon, sílim.

Just, they're just like class, like. Agus bhí sibhse san óstán, mar níor éirigh liom seomra a fháil sa Gleneagle, ach sin an rud is fearr, is like siúlann tú síos staighre, like tá tú san áit cheana féin, tá sé nós a bheith ar ar bád nó rud.
Ar cruise ship.
Samhlaigh Gaeilgeoir cruise ship. Oh, bheadh sin iontach.
Oh my god, bheadh sin actually, bheadh sin actually craiceáilte.

What do you call it, so tá, tá Reic like déanta agat anois le, le sé, seacht bliain agus, you know, an méid, na himeachtaí difriúla, whatever, cén, agus ní chaithfidh tú ainm duine ar bith a lua anseo, ach like cad é an rud is craiceáilte atá feicthe agat agus tú ag like imeacht cultúrtha, like go háirithe like i saol na Gaeilge, I just feel like bíonn daoine just ag baint triail as aon rud. Um,

bhí dán aige faoi bhrat an Aontais agus like brat an Ríocht Aontaithe agus bhí sé like ag pointe amháin bhí sé ag luí ar an talamh agus bhí an bhrat air agus bhí sé ag caint tríd an bhrat like leis an mic like just agus is ní bhíonn a fhios agam riamh ca anois bíonn sé ag déanamh stuif lena lena mhac Naoise agus bíonn sé ag déanamh ceoil.

ealaíne darb ainm Aerach Aiteach Gaelach bunaithe agamsa agus mo chomhbhádóir Eoin McEvoy le dhá bhliain anuas. I know, Eoin McEvoy. Is breá liom, is breá liom Eoin. Bhí Eoin mar teagascóir agamsa in UCD so sin an fáth, tá mé like. Ah. I know! Yeah, bhí.
Is breá liom é. An cuimhin leat aon rud a d'fhoghlaim tú uaidh?
Ehm, d'fhoghlaim mé go raibh mé ábalta just dul chuig na seomraí, nó na rangannaí comhrá agus just rudaí gan aon obair a dhéanamh, bhí mé ábalta just cineál landáil suas isteach whatever, 'cause bhí sé, ní raibh sé mar like múinteoir agam, bhí sé like just ag déanamh like cineál de like facilitator do comhrá whatever, but bheadh, d'you know just bheadh an craic againn whatever faoi

Go bhfuil sé sin chomh ait mar cainteoir dúchais like Well, why?
bhí- fr- free modules a bhí ann basically, bhí sé just like, uh, bhí mé ag iarraidh just a, cos le UCD, dá ndearna tú na trí like core module, you know what, triúr ann, like an chéad bhliain, an darna bliain, is an tríú bliain, so dá ndearna tú iad sin, gheobhaidh tú minor sa Ghaeilge, so technically, Oh, okay. so, so technically, tá Béarla is é mo chéim ná Béarla le drámaíocht le minor sa Ghaeilge but like ní dhearna mé like tap like bhí mé just like like semester amháin achan bhliain like just rachainn isteach cúpla seamair or whatever and um níor fhoghlaim mé rud ar bith gramadaí or whatever agus sin ormsa like ní hé sin rud na múinteoirí iontach maith but bhí mé just like Nach raibh sé atá bród Níor fhoghlaim mé aon rud

Bhí orm, bhí orm scríobh fúm féin an chúig chéad focal agus chuaigh dúirt mé sin, mé fhéin, like, chuir mé séimhiú isteach ansin agus literally bhí na nósanna cainte uilig a bhí ann, bhí mé like, it's basically bhí an páipéar dearg agus bhí mé like, oh my god, bhfuil mise actually ag gabháil Gaeilge a fhaileáil ag coláiste.

rá liom like here like caithfidh tú seo a athrú mar ní úsáideann éinne na focail seo ach like níl fhios agam mar like mise agus mo chairde ar fad like téimid chuig an foclóir agus bímid like oh tá focal nua agam i gcomhair like diagonally fiarthrasna agus like bímid an fém agus like úsáideann muid ar fad ach ní bheidh sé riamh sa bhfíorshaol mar sin tá sé deacair orm yeah Tá James ag féachaint orm anois agus like

like I'd say like yeah bhliana or bliana nuair a fuair mé na spéaclaí seo I was like wow sin an dóigh a d'amharc mé ar feadh like dhá bhliain I was like it's just like daoine mé like má an sea. Tá sé chomh cruálach mar bíonn daoine ag spochadh as éinne a bhfuil gruaig dhonn agus spéaclaí air agus sin like leath an daonra like come on Tá sé an-choitianta. Is chomh maith le sin ní hé bhfuil like nach bhfuil Harry Potter like cute agus you know gardener tá sé óg agus ahan rud like cé bhfuil daoine rá like oh Harry Potter like ugh it's massly olúir sin like ní sé gránna like tá bhal sé an down like
he's a pretty cool kid you know oh Daniel

What? Is dúirt sí, yeah, tá tú cosúil le Jack Black. I'm like, well, that, that's just a, a very mean way to say nach bhfuil suim dá laghad ad, you know. um, thanks for that. Áine, an bhfaigheann, an bhfaigheann tusa aon uh, doppelgangers? Nuair a bhí gruaig dhorcha agam fuair mé níos mó, like, Fuair mé cinn an-deas, fuair mé Katy Perry, níl mé rud ar bith cosúil léi, fuair mé Selena Gomez ar bith ar bith ar bith, I'm like thank you, thank you. B'fhéidir é a fheiceáil. Níl mé rud, níl mé pioc cosúil le ceachtar acu ach sílim just nuair a bhíonn an, na dathanna céanna, like an craiceann den dath céanna agus an gruaig den dath céanna agat, deireann daoine sin. An vibe céanna, like. Yeah.

agus go háirithe i saol na healaíne like maidir leis an na grúpaí like LADTA like le cúpla bhliain anois. Um. Yeah, tá brón. An cúis gur luaigh mé sin ná beidh taispeántas ag Aerach Aiteach Gaelach ag an Oireachtas yes. i mbliana. Oh, agus deadly. Dúirt tú cad é an rud is craiceáilte um, ach Tá mé just ag súil go mbeidh sé craiceáilte tá mé ag iarraidh go mbeidh daoine ag dul thart like an oíche sin ag rá like an bhfaca tú an seó sin ar chuala tú faoin seó so Tá mé ag smaoineamh you know ar rudaí craiceáilte don seó sin. Em ach cad a bhí á rá agat is ar an bhfaca mé mórán d'athrú? Oh yeah like tá gach rud athraithe em is dócha le roinnt blianta anuas. Em agus ceapaim b'fhéidir go bhfuil daoine níos em cad a shíleann sibhse? An bhfuil daoine níos sásta rudaí a thriail anois tar éis Covid like an bhfuil daoine like níl aon náire ar éinne tá gach duine anois ag iarraidh like dul amach agus an deis a thapú like tar éis a bheith sa tigh ar feadh dhá bhliain sin é a bhraithim like it's like fashion agus just like rudaí a thriail agus you know gach saghas rud. Yeah, sílim so like cos like I mean tá tá mise anois like ní mar gairí le a bheith fanna tarta daine níos mó like bhí gé bhfuil eá le just téim am héanana sem le like I'm just like just gal amá ag you know má tá rud really random a her siú whatever I'm just like yeah fuck it like rahim le hain um but um yeah some food ship shit and it James like which yeah, like well mostly urgov Tá níos mó meas againn ar shaol sóisialta anois agus deiseanna le dul amach is bualadh le daoine úra, cinnte. Fiú le go háirithe i saol na Gaeilge, tá mé ag bualadh le i bhfad níos mó daoine i mbliana ná a bhuail mé leo riamh i mo shaol cheana roimh an bhliain seo. Sílim cinnte go bhfuil muid ag déanamh níos mó iarrachta. Ach even ar an taobh saol aerach as sin í. Tá sásta, like, I think it was fáilte níos cineál

I think it was maith like ní muid ní muid cos le na was na hillbillies scaití na sean sean drámaí sa comhghéilleadh pob i gConamara na tada like an an tada mar sin so Tá más as gur dúirt sa Conamara sin gur chaith tú sibh féin faoin mbus in áite in áite.
Agus muid eile drioblóid ar an bhunchúil. Yeah well like aon drochrudaí faoi Dún na nGall agus tí- tír Chonaill go leor so like tá just fáilte nó os ag an eile go mbeidh sé sin cinál

sé le ó tagann an podchraoladh seo amach. Tá sé just nó thart ar chúig bliain ó, no, sorry, seacht mbliain ó tháinig an tAcht Comhionannas Pósta isteach in Éirinn, so seacht mbliain anois. Bhfuil cuimhne agat ar an lá sin? Cuimhin, is cuimhin liomsa agus bhí mise just

Ní raibh, bhí mé i Panty Bar an lá sin. Yeah, bhí sé go deas agus is cuimhin liom nuair a tháinig sé isteach like an réamh, an toradh go raibh siad ag rá like is dócha go mbeidh an bua againn agus ghlac muid ar fad leis agus ansin bhí muid just ag siúl na sráideanna agus bhí like an t-atmaisféar dochreidte, bhí gach duine like just ag screadaíl agus ag béicíl agus bhí like is cuimhin liom bhí mé ag teacht suas Sráid na Dáma, an bhfuil fhios agat, in aice le Halla na Cathrach ansin, tá cineál spás agus bhí like duine ann le guitar agus amp ollmhór agus roinnt daoine ag damhsa agus duine ann just gléasta mar Chewbacca ag damhsa agus like just thaitin sé liom an uair sin like just an lá bhí gach rud just ceadaithe bhí gach duine ar mire. yeah so an-lá. yeah.

aisteach a bheith aerach agus Gaelach ag an am céanna ach chuir mé aithne ar dhaoine trí ghrúpa a bhí darb ainm Tá Comhionannas a bhí ar son an reifrinn agus ina dhiaidh sin níos mó daoine agus thosaíomar an bród sa Chonradh gach bliain agus thosaíomar, níor thosaigh mise, thosaigh Donn Ó Donnabháin an Queercal Comhrá le daoine aiteacha a mhealladh isteach agus thosaigh mé ag freastal ar sin agus tá sé go hiontach anois mar is rud go like thosaigh daoine óga ag freastal ar na himeachtaí agus ceapann siad go bhfuil sé mar a bhí i gcónaí agus bhí mé ag míniú dóibh níl mé i bhfad níos sine ná sibh agus ní raibh seo ann nuair a bhíonn bhí mé like, ar an ollscoil ach um, is breá liom go bhfuil sé chomh nádúrtha dóibh agus go bhfuil siad mar a dúirt tusa James like, go dtagann siad amach agus like, nach bhfuil siad chomh buartha go n-athróidh siad an saol ar fad um, go bhfuil na deiseanna sin ann dóibh. Tá sé go hálainn.
Go deas. Mis a cótá agus tíirge is mé am séir d daimh idir an mhaoineach an sin a brunner.

Cén triúr a bheadh ann is cén fáth? Tá siad in ann a bheith beo, marbh nó made up. Tá siad in ann a bheith mythical. Sin rian uair.
Má tá sí made up just gheobhaidh tú mo liosta don bhean oireamha agus beimid anseo don lá ar fad. Ach yeah so bhí mé ag smaoineamh ar seo roimh ré mar Is deis iontach í. Ba mhaith liom Eoin McEvoy a bheith liom mar is duine chomh iontach é agus is féidir leis labhairt le héinne. Cuireann sé spéis in an oiread sin rudaí agus tá an oiread sin ar eolas aige agus ansin ina dhiaidh an dinnéar má dhéanaim dearmad ar aon rud beidh seisean in ann meabhrú dom cad a tharla. So beidh seisean ann liom ach chomh maith leis sin bhí bhí neart ban bainteach le éirí amach na Cásca a bhí aerach, a bhí i gcaidreamh le mná eile agus tá an-spéis agam i scéalta na mban sin ach mar gheall ar an gcaoi like a oibríonn an stair, níor aithníodh na caidrimh sin agus níl mórán fianaise againn faoi conas a d'oibrigh siad. So bhíodar ina gcónaí le chéile in amantaí like ach níl a fhios againn like aon rud faoi agus like ok cur gach Eilís tá seo chomh fadálach ach fós Eilís Ní Fearghail ok Ní Fhearghail ise a thug like an géilleadh do na Sasanaigh like shiúil sí suas suas Sráid Uí Mhórdha léi féin agus thug sí an géilleadh do na Sasanaigh agus ansin bhí sí le Mac Piarais nuair a thug siadsan an géilleadh agus like na scéalta a bheadh ag an mbean sin agus níl siad really i mbéal an phobail. Ba bhreá liom labhairt léi agus ansin tá bean eile ann darb ainm Kathleen Lynn, bhí sí mar mar dhochtúir agus bhí sí bainteach le Sinn Féin freisin agus is cosúil gur marbh. Agus ba bhreá liom cloisteáil conas a d'oibrigh sé bheith aiteach ag an am, like conas, an raibh sé deacair a bheith rúnda, an raibh aon áit dóibh dul le chéile, an raibh aon chóisirí ann. Tá mé gafa le sin like agus le scéalta a bhaineann le mná aiteacha san am atá caite mar bíonn scéalta ann faoi na fir níos minice is dócha mar go raibh daoine níos scanraithe roimhe sin agus bhí siad i gcónaí ag caint faoi ach níor, ní fhaca siad an dainséar céanna le mná nó b'fhéidir nach raibh siad chomh gafa leis mar gníomh like oh that's just a hug you know like um so yeah sin iad na daoine a raibh ann. Tá mé ag déanamh taighde faoi láthair do eh, gearrscannán a bheidh mé ag déanamh faoi beirt bhan aerach em, aimsir, ag an aimsir céanna freisin mar sin bheadh sé iontach i gcomhair taighde don scannán em, le- labhairt le mná faoi conas

Uh, no kid because like it's going if I can do this in the lower he's there even Gafai like, like it's only like the the anti most go back into like Oscar Wilde's much and it's like oh no vi vi card vi card inta mai leis an dunne sin agus you know curried le heile agus uh, you know vi agus choní si le heile, but vi si card really really mai and it's like mm. really was the card really might no

Fiú mura mbeidh siad uaim, bheinn ag dul iad a fháil. Just a Well, bheith muise the mar rebel. duine acu, I'm not going to be any baby daddy. Fuck that. Ciar- Ciara ag siúl thart cosúil le like, na- ag an ollscoil like, ar rag week just ag caitheamh na coiscíní amach. Ag achan duine ar an sráid. Oh my god. Yeah, no, bhí sin, bhí sin freagar an-ullmhaithe. So, anois, achan aoi eile a mbeidh againn anois, tá an-bhrú orthu.

Agus sin dúinn féin, táimid mar Na Seansálaithe ag achan uile meáin shóisialta ar YouTube, ar Instagram agus ar Twitter. Tá Áine mar Áine Weir ar achan uile rud ar Twitter, Instagram agus TikTok. Tá James mar Flatharta ar Twitter, Instagram agus TikTok. Agus tá mé féin, The Ugly Duckling, mar Hugh Carr here ar Twitter agus Instagram agus sin just Hugh Carr ar TikTok. Ní raibh mé ábalta, ní raibh mé ábalta an brand synergy sin a fháil trasna an triúir acu. Go raibh míle míle maith agat as ucht a bheith ag éisteacht linn ar an podchraoladh agus ar Raidió Rí-Rá mar is gnáth táimid beo achan Aoine ag a hocht a chlog agus ansin bíonn repeat ar siúl ar an Luan ag a hocht a chlog má chaill tú a máthair so seans go bhfuil tú ag éisteacht leis an repeat anseo anois má tá tá súil agam go raibh Luan deas agat ach go dtí an tseachtain seo chugainn go raibh míle maith agat as a bheith ag éisteacht linn agus tchífimid sibh an tseachtain seo chugainn le aoi eile speisialta ach yeah.